ndewo onye nke m ndewo ndị m ji biri ndị m ji eme ọnụ ndị m ji eko hmm? nke onye chiri ya zakwara m asị m unu nnọọ na oge ịmụ asụsụ Igbo n'ọwa YouTube nke nwaada na ọnọ kpakpando hmm? ama m na unu nọ ọfụma ka na-ekele chukwu mana ụbọchị tata na-egbughị oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ ihe anyị ji wee bịa bụ ịmụ akwụkwọ mgbasa okwu igbo nke a na-akpọ igbo alfabet abịdị igbo hmm, ọ ya ka anyị bu wee bịa tata ee eh? ngwanụ wụchaanụ ntị butebe oche gị nso kpatụkwa onye nọ gị n'akụkụ sị ya ngwa ya tinye uche ka anyị mụta ihe ọhụrụ tata hmm? abịdị igbo dị mkpụrụ iri atọ na isii ya 36 igbo alfabet n'olu oyibo mana nke ndị oyibo bụ 26 ihe mekwanụ nke ndị igbo ji dịrị mkpụrụ iri atọ na isii bụ 36 bụ maka na o nwere abịdị ndị gbara mkpị mhm. ya mere o ji mụbaa otu ahụ ngwanụ ka anyị kọwaa ya nke mbụ bụ a dịka akwa akwa b bịa biri chi chi bụkwa nke gbara mkpị ị ma na nke oyibo c nke igbo chi ya bụ dịka na chi ihe ọmụmaatụ bụ chi gị chineke hmm. oche nke na-esote abụrụ d dịka dozie dozie ihe doziere m ụlọ ụlọ anyị kwasachara e ele ife ife g gọzie gawa gb gbakwara mkpị g na b bụ mkpị enweta gb gb dịka gbaa gbaara m egwu gbaa ọsọ e nwekwara ọzọ bụ gh g na h dịka ụgharị ụgha gwe g na we g na w gwe dịka gwuo gwuoro m okwe gwuo egwu he dịka hapụ ahịa nke ọzọ na-esote ya bụrụ i dịka ịma ịma mmadụ ịmakwana ị ya wụ i nwere ntụpọ n'elu na ntụpọ n'ala ka ahụ ị ịkpọ ịkpọ oku ịza ihe ji jụọ jụọ ese jụọ ajụjụ ke kedu kpi ki na pi ke na pi kpọwara mkpa naabọ kpi dịka kpaa kpaa nkata kpaa isi kwe ki na wi ke na w kwi dịka kwuo akwụkwọ akwụkwọ li lee lee anya mi mma ịmara mma mma ni nna nwi ni na wi nwi nwa nyi ni na yi nyaa nyaa ịnya e nwekwazi ṅị ṅụọ mmiri o ọ oroma ọ ọkụ ọrụ p pịa pụta r rie racha s si ya oshimiri t teta ụra tụfuoro m u udo ụ ya wụ yu nwere ntụpọ n'okpuru dịka o nwekwere ntụpọ n'okpuru o dị ụzọ naabọ o na ọ yu na ụ ụmụ ụlọ ụlọ akwụkwọ ụlọ ọgwụ ụlọ ụmụ anụmanụ vo vụsaa vota nke ahụ bụ oyibo anatara anata okwu anatara anata vootu wee welie welite welite anya elu wụfuoro m mmiri yi ya bụ ya nwa ha nwa ya nwa ya nakwazi zi zoo zaa ngwanụ anyị enyechala ihe ọmụmaatụ eji mkpụrụ abịdị wee mee na-ayọkwa ka ị ghara ichefu ịpịnye aka n'ebe ihe anyị na-eme na-amasị gị bụ like pịnyekwazi aka na akara igwe akara ị ga-eji na-amata mgbe anyị tinyere ihe ọmụmụ ọhụrụ ụbọchị ọbụla ma ọ bụ izu ụka ọbụla bụ notification button pịa ya ya nakwazi denye aha gị bụ subscribe nakwazi kesaa ma ọkwanụ zitere anyị ozi n'ebe nzighachi ozi bụ comment section ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma ọ bụrụ na ị nwere isiokwu ị chọrọ ka anyị na gị tapịa ọnụ ya bụ topic ị na-enwe mgbagwoju anya ị chọrọ ka anyị tinye ya ọnụ kọwaa ya ọfụma tinyere anyị ya n'ebe okwu nzighachi bụ comment section ka anyị na gị wee tapịa ya bụ okwu ọnụ mm, mhm. ngwanụ ka anyị gụzie otu esi agụ ya bụ mkpụrụ edemede n'olu igbo otu esi agụ nke oyibo a b c d ehe nke igbo anyị nwekwara otu esi agụ ya ngwanụ anyị gbapụ ya ọsọ a bị chị dị e fi gi gbi ghe gwe hi i ị je ke kpe kwe le me ne nwe nye nye o ọ pe re si sh ti i u ụ ve we ye ze mhm ngwanụ anyị agụọla ya kụpụrụ onwe gị aka mm? ngwanụ anyị amụgọala ihe o anyị amụkwala ihe anyị amụkwala ihe o ihe anyị na-eme ọ dịka o nwee ihe anyị na-amụta anyị anyị mụkwara ihe o mm? ọ dị mma ọ dị mma ga-ewekwa ihe a nụnwa anyị kụziri nenewe nyewekwe nenewekwe ya maka ịmụta ya ọma mm? ganye na mgbe ọzọ anyị ga-abịara gị n'ụbọsị ọzọ anyị ga-ejikwa isiokwu ọzọ bụ isiokwu ọhụrụ wee bịa ka anyị na gị wee mụrịa ganyeruo mgbe ahụ ngwanụ ee akwa nọ ọfụma etinyekwana aka n'ihe ọjọọ ma bụrụ ezigbo nwa afọ ala nwa afọ igbo na nwa afọ obodo anyị bụ naijiria ọ ka bụkwa mụ nwaada na ọnọ kpakpando na-asị gị daalụ daalụ daalụ Ebezikwa ịgwa ndị ya ada unu ka emesịa.